o setigo hmm, onye a gwara na mgbe na-abịa mgbe ndị a ya na-ebekasị ndị mmadụ n'ala Igbo anyị ọ ya-adị ka hmm. mmiri a ọ na-elukọ Igbo na Hausa Yoruba ụna makwa na mmiri a ga-emebi ihe ma o zoo ụna chetara onye tiri egwu o tego n'ọhịa ife taa amụma e bubelu kemgbe mmiri a ọ na-elukọ ọnụ o ụna makwa na mmiri a ga-emebi ihe ma o zoo ife a bụ egwu nwanne nwoke Chika Ọkpala tiri okwetie nke na ihe emebiwo mgbe a na-akụ egwu a niile ndị nwere anya nke ime mmụọ dị naanị mmadụ ole ma ole mana taa taa amụma ofu onye amụma ọzọ Chineke wepụtara n'ala Igbo bụ maazị Nnamdi Okwu Kanu amụma niile o bubelu kemgbe ya na egwu a Chika Ọkpala kụrụ ha ncha niile anọrụgo ọ sị na mgbe na-abịa mgbe ndị a ga na-egbu ndị mmadụ onye e gbuelu achị ya anụ ya na onweghị ife ga-emenụ anyị sị gịnị na ọ dị na ndị a ya bata ala Igbo kesaa onwe ha ebe dị iche iche egbuo nna egbuo nna wụsa na onwe ife ga-eme asị gịnị n'ụwa ọfụ a na mgbe na-abịa mgbe ndị a ga na-edina ụmụ ụmụnne ndị nne onye e dinasịala e gbuo asị gịnị akpọ ndị nke akpọ ndị nka na mgbe na-abịa mgbe ndị a ya egbucha na onweghị ife ga-emenụ na ha ụkwụ ha ji bịa ka ha eji naa n'onwe ife ya eme na ọbụna ndị na-achị achị anyị na-elekwasị anya na ha ayaghị echekwa anyị asị gịnị ya kwugheribe miscreant ọṅụ nkwụ onye nọ n'obodo oyibo ife niile ahụ this man kwuru ị dọna ana gbakọcha ya ị fụ na amụma dị amụma dịkwa ndị amụma ụfọdụ bube bucha ị na-echezi ka o mee asị nọ na mana ife okwu Chineke na ọ na-abịa ka ị nụ na onye a meziri etu a mana nke ebe ọ na-ekwu ya ọ na-akụ ya hammer n'isi ntu na etu a ka ọ dị na etu a ka ọ dị ị dọna ana gbakọọ ya ife niile this young man kwuru bido n'isi wee ruo n'ọdụ na mgbe na-abịa mgbe a ya-ewepụsị ndị be anyị n'ọkwa ọkwa ife gbasara nchekwa ọkwa ebe niile ife niile eji biri n'obodo si dị ji biri dị ọ sị gị a sị gịnị na ọ dụ possible ha bụkwanụ gọvanọ anị Igbo ma sineti ma ife niile ya ọ bụrụ na o kwelu me a ka abịakwa wuru ndị obodo ha tinyere anyị mana ọ na-afọrọzi ife emerie ka ka mmadụ e ji sizi ugwu Hausa bịa na mm, represent senatorial district dị n'ala Igbo mana ọ bụrụ na na ọ bụghọzi na afụghị ife emerie ife aka ka eme anyị ọbụla mmadụ this young man bụrụ a na-ekwu okwu dozi n'ọgwụ dị na Naịjirịa dozi n'ọgwụ dị na Naịjirịa sị gị na o set e tinye njewe obodo oyibo ha nwe ndị ọgaranya ndị politicians ha nwechara British passports nwee American passport nwee 5 years visa nwee ma ụmụ ha ma nwa a ka ya-amụ a ka ya-amụ emegoro ya apply visa debe mana coronavirus abụrụgo nnukwu nkụzi wee nye anyị na o nwere mgbe na mgbe na-abịa anyị amụgo na mgbe na-abịa mgbe ya abụ i jide ego gị jide private jet gị jide ma ego ụlọ ọgwụ gị private jet ajụ na o nwehe ebe ọ na-eje ndị ọcha nwa erijektia gị abatakwana onye ọbụla nọdụ be ya ọ ife melụ malite n'ọnwa ọnwa maachị wee ruo n'ọnwa mee wee bụrụ ife nkụzi wee nye ndị mmadụ ọ ka dịkwa restriction ka dị mana a gwa ndị odogwu gwa ndị politicians na mgbe na-abịa mgbe ha ayaha efepụnwu isi waa ha o je UK afọ taa nwunye o je Amerịka nke a mee o je Belgium afọ ọ bụghị ego ya lụọ na ụlọ ọgwụ na naijiria ndị ajụla ajụ mana taata ya bụ mm, ife agwọ nyolu na agwọ na onwe agwọ kọrọgo ọ na-ejezi onye elu arụ na-ejezi onye a na-arụ a gwa anyị na ife dị etu a ya-eme anyị akaghị ikwe mana taata anyị anụgo ma ọbụna ndị aka ji akụ eziokwu na ha nọ n'ọchịchị ha bụ politishans mana ọ wụ na ụdị ndị ọgaranya e nwekwara ọbụna n'ala Igbo anyị jikọtara ọnụ ụdị ụlọ ọgwụ na-adị n'India ụdị ụlọ ọgwụ dị na Amerịka a ka lụọ ya n'iwe n'ofu obodo debe ya jee obodo ewe nwa jee kpọta dọkịta one ma one akụzigasị otu ife ndị be anyị abanye n'ọrụ ọ wụrụ ndị be anyị nọ amerịka bụ dọkịtọs na-enye nsogbu maka ndị na-afụ ife gbasara arụ ike n'ụzọ pụrụ iche e gobe ego ha naijiria ma na-egota e gobe ego ha ndị igbo ma na-egota ha e jee be ha yọọ ha nata na environment adịgo mma ha na-agwọ ife a na-eje agwọ na mba ofesi ego aha na-asekuleti n'ime be anyị mana e kwube kwucha a sị gị na e nwe ife m ji eme enwe m paspọtụ enwe m nke enwe m private jet mana anyị anụgo ofu odogwu kwesịrị na air ambulance kwesịrị ibu ya wee pụọ mana ka o si gbata kwụrụ ọ nwụọ nweghị onye mere ibe ya nweghị onye a na-aṅụ mana ụdị ego mmadụ ya enwecha ụdị pọwa mmadụ ya enwecha ị ṅụọ iyi na ife ahụ ị na-eje afụ n'obodo ewe na ọ ya adịnata be gị nọkata na-ajụ ego a na-ebu ya wee naa mmụọ ndị na-eji agbarị ego AC ego gọọmenti ịpakịchi rụọ ọrụ ya rụọ ụlọ ewuru ego rụọ ụlọ gbarịa AC a fụrụ o setie i fenie o setigonu i fenie agbajie ọkpa na ya bụ etu a ndị a si nwee olileanya na o setie ha efenie etu a ka ndị nwere ego ndị ọgaranya ndị politishans a n'igbo kịta a na-eti mkpu na ndị a na-abata na ndị a amalitego igbu ndị be anyị ha sị gịnị na ha nwee sekuriti i chefuo na o setie ma ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ ị nwere ebe ahụ i chere na i ji wee bụrụ odogwu na ndị a nwee ike bata na ya kwasaa ya ọgaranya atụgharịa wụrụ ogbenye i chefue na sekuriti a na-aka gị obi na ezinụlọ gị nwere na ị ya-atụ alo ka a mara ife a ya-eme wee chekwaba anyị dịka politishan dịka onye aka ji akụ ị ma na ọnụ rukwara n'okwu na ọ gbasahụ gị na i nwe sekuriti cheta ife Dino Melaye kwuru n'ime afọ gara aga afọ 2019 ọ sị na mgbe na-abịa mgbe anyị ga-akpagbukata ndị anyị na-akpagbu ndị anwa atụgharịa chebila anyị anyị buru ma convoy ma square ma ọsọ ihe ndị ekworo nwe ebe anyị na-eje a tụba anyị okwute o nwere ebe ọ ya-esetie nwee ike ị sị na i nwe 50 policemen mana mgbe mmadụ 1000 pụta kwụrụ n'ilo mmadụ one ka ị ya-agba ebee ka ị ya-ebido ọkwanụ ebe okwu a na-eje o nwekwara mgbe ọ ya-elu o kochie etu o si wee kochie na coronavirus jide ọgaranya jide ogbenye enwehozi ọgaranya enweho ogbenye mgbe na-abịa mgbe ndị a ya-abụ ha balansị chaa nwetasị ọnọdụ ebido mebe mmadụ ife ma ego gị o ma ife ndị ahụ i nwelu ị ya na-ajụsị o nwere onye nwere ike ịbịa wori ya ọ kwara ụnụ ka m ya-enyela anyị aka ndị politicians ndị ọga ndị chukwu gọziri n'ana igbo o lugonụ mgbe ụnụ ya-akpanụ alo nụ kpaanụ alo azụ ụnụ ka a fụ akshọn nee ka ndị Yoruba si wee kpaa nkata Amotekun mmadụ anụghị akshọn tiwaa anyị echekatago ka a ma na o nwere nkata azụ ụnụ na-akpa o lugo o lugo mgbe akshọn ya-apụta o lugokwanụ ọ bụrụkwanụ na o putu imi o putu anya akụrụ ụnụ akụrụ ụnụ bụnata na aka ụnụ ụnụ gọvanọs ani Igbo anyị ụnụ ahụ ọ dị mma kịta ụnụ nwee sekuriti mgbe na-abịa mgbe ị ga-asị ihe ndị a atọghịkwa m ụtọ gị onye nke na-eche na i mego gịnị na i guzorogo lezie anya ka ị ghara ịda lezie anya ka ị ghara ime gịnị ka ị ghara ịda ka anyị maa na ife a ya-eme ife a action ka a chọrọ kịta action ka a chọrọ kịta o setigo oke n'ọsọ ngwere n'ụzọ onye ka ọ ga-abụ echi nwanne onye ka ọ ga-abụ echi i nwe sekuriti ụmụ ụmụnne gị kwanụ maka ị ma na ị bịa be anyị onye kpata ego na ụmụ ya enwee sekuriti mana ụmụnne ya bụ mm, onye onye onye ife onye fụrụ onye welu o nweghị onye mere ibe ya mana ka anyị mata amata na mm, hmm, mmiri a hmm, ọ ya-emebikwa ife o mmiri a ya-emebikwa ife o ka anyị tụọnụ alo mara ka anyị ya-esi wee nye bakọp mara ka anyị ya-esi wee kwado gee ntị ife okorobịa na-ekwu mbụ maazị Nnamdi Kanu ya na ndị otu ya ndị IPOB hmm. ee ọ bụghịkwa ijikọta aka kpọọ ha terrorist organization na e proskraịbụgo ha ndị nke abatago na-egbukasị ndị mmadụ ka osisi na ana Igbo gọvanọs anyị na-anọ mitin na-anọ mitin na-ete mmanụ ụnụ a ya-akwụrụ n'ụkwụ ụnụ a mụ nwoke ya bụrụ nwoke zọọnụ onwe ụnụ kwurunụ ọnụ ụnụ onye na-echebe onwe ya abụghị ife ọjọọ kwadonụ ndị nche obodo kwadonụ ndị nche ogbe maka ha enyere ụnụ aka hmm. mmiri a na-elu ụnụ amakwa na mmiri a ga-emebi ihe ma o zoo mmiri a zoo mmiri a emebi ife well amụm um, a sị na ofu mkpụrụ okwu ezugoro onye ma ife ị ma ife aka mbụkwanụ nwanne ụlọ nwoke ahụ maazị Ifeanyi Nwosu hmm. um, uche Chukwu mee uche Chukwu mee uche Chukwu mee mana hmm, onye emejidere ife wee bịa nwụde tie ya na be ya nwanne nke ga agago nke ga agago